Igbo ndị ọma ndị m ji eme ọnụ abụ m nwanne unu nwoke na-asị unu daalụnụ nna ọma Isaac Osu bụ aha m nke a bụ oge nke ilu Igbo n'ilu Igbo taa m ga-akọwa ilu nke na-asị akụ fechaa ọ daara awọ ọ gịnị ka ilu a na-akọwa ilu a bụ otu n'ime ilu ndị Igbo na-akpọ ụka na ilu nke bụ na otu ahụ e si wee kwuo ya ka ọ na-adị awọ bụ anụ pere mpe o nweghị nku ihe ọ na-eri bụ arụrụ ma ndị na-arịgharị arịgharị ma ndị na-efe efe dị ka akụ ọ bụrụ na akụ felie fenarị awọ awọ adịghị ada mmiri ma ọ gbuo onwe ya kama ọ na-enwe ndidi cherekwa oge nke chi ya ọtụtụ oge akụ fenahụ awọ felie elu ebe ọ bụ na awọ enweghị nku o ji efe chọwa ihe na-efe efe ọ na-ewere nwayọọ nọtụrụ onwe ya ọdụ chere oge nke chukwu akụ fegide fegide fegide fegide ruo mgbe ike gwụrụ ya ya daa awọ ewerekwa nwayọọ tụrụ akụ loo ihe ahụ gbanarịrị ya na-ewerekwa nwayọọ chịghọta kedu ihe nghọta dị n'ilu a na ndụ a a na-adị o nwere mgbe ụfọdụ ọ na-adị ka a ga-asị na o nwere ihe ị na-achụ ọ gbanarị gị egbuna onwe gị asịna na chi gị egbuo gị ọ na nke ka njọ emeela wetuo obi nwee ndidi chere oge nke Chukwu mgbe ụfọdụ ihe ahụ gbanarịrị gị ọ dị ka a ga-asị na i chefugo ya otu ụbọchị ihe ahụ ewerekwa ụkwụ ya jeru jeru jeru banye gị n'aka ọ dị ndụ egbuna onwe ya dịka nwa awọ si enwe ndidi chere akụ fenarịrị ya otu ụbọchị bụ na-adịghị anya ihe ahụ gbanarịrị gị ọ ga-eru gị aka ilu ọzọ bụ nke na-asị na awọ adịghị agba ọsọ ehihie n'efu awọ bụ anụ na-akpagharịkarị n'abalị mana a nọkatakwa mgbe ụfọdụ n'ehihie a fụ awọ igbo wee na-ekwu na-asị na ihe ọbụla mere eji wee fụ awọ n'ehihie ọ ga-abụ na o nwere ihe awọ na-achụ maọbụ na o nwere ihe na-achụ awọ awọ adịghị agba ọsọ ehihie n'efu ihe na-eme ka ihe mee nke a bụ ihe ilu a na-akọwara anyị ma ihe ọma ma ihe ọjọọ mana ihe anyị na-ekwu bụ anyị mara ihe ga-eme ka nke dị mma mee ka anyị mee ya anyị mara ihe ga-eme ka nke dị njọ mee ka anyị were nwayọọ sepụ aka n'ebe ahụ ebe ahụ n'ihi na ihe na-eme ka ihe mee ma ndụmọdụ m bụrụ ya bụrụkwa sọ nke dị mma ọ ghara ịbụ na o nwere ihe na-achụ awọ ya bụrụ na o nwere ihe awọ na-achụ etu a ka ọ ha m n'ọnụ n'ilu nke taa ama m na o nwere nghọta dị iche ị nwere ike inwe mana ihe m na-arịọ gị bụ buru ụzọ binyere m aka n'ebe ahụ na-egosi ihe ihe a masịrị gị nyekwara m aka kesaara ya ndị ọzọ ka ọ dị